nnọọ n'isonye anyị na channel a na-akpọ Food to Relish aka rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ tata aga m esili anyị groundnut ee ihe ndị ọcha na-akpọ ya bụ monkey nut ọ ije na-achọ groundnut ha ga-asị gị na ha enwerọ ya monkey nut ọ bụ na ịmara ihe bụ monkey nut ọ groundnut esiri esi mana ndị ọcha na-ata ya ndụ ndụ ya ka m ji sị ka m mee this video ka m gosikwa gị igote hmm? monkey nut ịchọọ ebe ị ga-achọ ya a na-ele ya na Sainsbury a na-ele ya na Asda a na-elekwa ya na local farms ebe ahụ ka mụwa na like kalị igote ya maka ndị ahụ na-adị a bit um, fresh ọ da-adị as dry as ndị nke ehe igote ya from all these big shops ihe ị ga-eme bụ ibu ụzọ wunye ya mmiri wunye ya mmiri ka ọ detụgodi maka ọ na-adị very very dry hmm? ma ọ tego na package ịghọta and ọ na-adị okpo okpo ọ na-asọgodo ezigbo ụsọ mana ị ga-eche ka mmiri baa ya arụ ọfụma ị ga-esite ya aka ịghọta mgbe ụfọdụ at least 45 minutes ka m na-esi ya m gbanye ya mmiri rapụ ya ka o tutuo oh, nke anwụ na-achacha ebe niile ọ dị m nnọọ ka m tawa groundnut emissika m ya ọ da-akọ da-akọ be m mana mgbe mgbe ọ kacha adị bụ oge nke ha na-akpọ ya oge autumn na winter mgbe a ka ha kacha enwe ya n'obodo m rapụ ya ihe dịka 1 hour m pụta makwa na obere ọ bụrụ na ị ma rapụ ya ka o soakuo ọfụma ị ma na ị ga-esite ya ezigbo aka m afụ na ọ dego mmiri m wunyezie ya n'ite m wunye ya n'ite m saa ya mmiri m sachaa ya mmiri m bido siwe ya mana unu ma na groundnut esiri esi o nwe ndị na-asị na ha ada achọ nke nnu dị mụwa na like nnu ọfụma ọfụma and maka na ọ dị very dry tupu nnu abaa ime ya ọ na-afịa arụ so m na-adị etinye ya nnukwute nnu ịghọta ọ ma-adị very salty mba ọ ga just dị sweet enough for ịmago ka ị ga-eji wee mịchaa ịmịcha azụ ịma otu esi amịcha azụ groundnut okay m gbanye ya mmiri ọfụma m je sikwasị ya n'ọkụ nri na-atọ ụtọ ịkwakọba nri na-atọ ụtọ irikwa nri ụtọ nee ka ọ dị na-afụ ka o si dị m sikwasị ya n'ọkụ mechie ya hmm. m chetụ ka ọ gbọọ

unu afụ ka o si agbọ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ mgbe nene ya ka m nene ma o yego m mepee ya ka ị ga-esi ma ma o yego bụ na ị ta na ofu na m gụpụta ụfọdụ m kwupe ya m nene ọ dịbeghị dịka o yego ị fụ ihe m gwa unu ọ na-adị very dry so before mmiri abanye n'ime ọ na-afịa arụ ị ga-enweli ya ndidi

mana ịchọkwa ịta ya otu ahụ jiri ya na-akpa nkata ịghọta nee ka nke na-esiri esi dị nee ka nke esighị esi dị ọkwa unu afụ the huge difference ndị ọcha na-ata ya otu ahụ ha just na-ata ya ọ na-atọ ha ụtọ malụzie ebe ọ bụ na nke a na-atọ ụtọ malụzie ka nke esiri esi ga-adị try ya ị gwa m ihe i lo tinye comment gị na comment section likekwala anyị video a zisekwala anyị ozi share the video ka ọ gaa viral ka ọ gaa ebe niile unu aghọta anyị ga-adị very grateful groundnut anyị eyego m gbachicha ya m ga-afụ ka ọ dị nke esighị esi ga-adị n'aka ịcha unu afụ mba ka m tụgharịa ya nke esighị esi dị n'aka ịcha nke a na-esighị esi dị n'aka nri unu afụ the little difference n'ime ha naabọ mhm. yes mgbe ị pe mpe ka ị na-alike iji weta groundnut gị amara m echegide m sị ọka bụ ihe m ma na-adị mma isi ka m sie ọka komkom ịghọta enwere m ọka ọka um, osisi mana ọ na-atọkwa ụtọ m sie ọka komkom anụ a wele ya na-ata the groundnut ọ na-atọ ezigbo ụtọ ụmụaka na-alikekwa ya hmm. m weta na ọka m shigoro eshi weta na groundnut m shigoro eshi na-ata ya anụnụ hei ihe ọ na-atọgodu try ya ị gwa m ma ị like ya ka ọ na ị likerọ ya ọ na-atọ ezigbo ụtọ ọkụ lute groundnut